ụnụ abọla chi ndị Igbo ụtụtụ ọma nụ ndị nke m ụtụtụ ọma nụ ndị Igbo good morning good afternoon good evening wherever you are ụbọsị ọma dịrị gị tata ngị bụ onye gboo Igbo tata ụbọsị orie orie ma mma orie tata dịrị anyị mma orie tata wetara anyị ogonogo ndụ weta arụ isi ike orie tata weta ihe akụ akụ weta ihe enwe enwe ya bịa ma arụ gị mma tata ngị bụ onye ọma na-ege m ntị ya bịa dịrị gị mma ngị bụ onye gboo igbo ọmaka meelụ gị tata bụ ahịa orie ihe ọma bịara gị n'ụbọsị tata cheta na onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkija ihiala local government dị na anambra steeti ka chetakwa na ọ ka bụ otu akara ekwentị ka m nwere bụ whatsapp nọmba m only one whatsapp nọmba ka m nwere 08186113606 ya dịrị gị mma tata ihe ọma meelụ gị isee o nwere ihe m jiri bịa n'ụbọsị tata bụ ahịa orie tata bụ orie ndị mmiri taa bụ ụbọsị mmiri mbọsị ndị ana ji asachapụ ụmụ fa ụchụ ụbọsị ndị mmiri ji awụchapụ ụmụ fa tata bụ ụbọsị orie o nwere ihe m jiri bịa n'ụbọsị tata achọrọ m ikwu okwu n'ihe a na-akpọ ọgbanje achọrọ m ịlụtụsị aka nke a m na-ekwu ya bụ n'enu enu ya ka m sere ya enu enu ihe dị n'ọgbanje miri emi rie nne achọrọ m ikwu okwu n'ihe a na-akpọ ọgbanje dịka ọdịnana na omenana ndị igbo siri wee dị na omenana igbo ọgbanje ị nụ ọgbanje ofu ihe izizi ga-agba gị n'obi bụ eje echigha eje echigha abịa ana abịa ana ọ ya bụ ịgba nje n'asụsụ ndị igbo ị nụ maka ọgbanje otu ihe bụ ihe ga-adị gị n'obi onye ọbụna bụ ọgbanje bụ ndị bịara ụwa ịnọ nkenke oge ma nachiga onye ọbụna bụ ọgbanje bụ onye bịara n'ụwa ịnọ nwa nkenke oge ịnọ obere oge a short period of time ka ọ ga-anọ onye ahụ bịara ka ya nọ nkenke oge wee nachiga ebe o siri wee bịa chetakwa na ọgbanje akara ụwa ọgbanje bụ n'iyi ụwa ka ọ na-adị onye ọbụna bụ ọgbanje ọ n'iyi ụwa gị ka ọgbanje gị ga-adị ọgbanje a na-agwa gị okwu ya dị ụzọ naabọ enwere ọgbanje mmiri nwee ọgbanje enu ana ụzọ ebe naabọ a ka esi enwetakarị ndị ọgbanje from na mmiri na enu ana ya earth from the earth element and from the river element ọ nwa ebe esi enwetakarị ndị ọgbanje a na-agwa gị okwu fa abịa na ọgbanje a na-agwa gị ọgbanje nwere ike bụrụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị onye ọgbanje nwere ike ịbụ nwoke nwoke nwere ike ịgba nje nwaanyị nwekwara ike ịgba nje abịa n'ụzọ ọgbanje a na-agwa gị okwu ya agwara m gị na enwere ndị nke si na mmiri enwere ndị nke si n'enu ala mana otu ihe ga-adị gị n'obi bụ na onye ọbụna bụ ọgbanje bịara ụwa ịnọ nkenke oge ma nwee ike nachiga ọ dị ụzọ naabọ ọgbanje si abịa ụwa ọ dị ebumnobi naabọ onye ọgbanje nwere n'ịbịa ụwa o nwere ọgbanje nke bụ abịa echiga o nwere ọgbanje nke bụ na ọ mgbe fa pe mpe mgbe ha bụ nwa mgbe ha bụ nwatakịrị ka ha ga-abụ ha bịa ha naa ha bịa ha naa ndị a bụ ndị bịara imezupụta ometalụ ihe a na-akpọ law of karma ndị bịara ifulfil law of karma ndị bịara imechiga ihe ụta ndị bịara ọbọ ndị bịara ịbọ ọbọ ndị bịara ịbọ ọbọ a dependịrị n'ụdị ihe i metalụ n'ụwa gị mbụ ndị bịara ịbọ ọbọ a dependịrị n'ụdị ihe i metara n'ụwa gị nke ị nọ kịta ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị ọ na-abụ mgbe ị nọ na agbọọ ị na-atụ ime ị na-etepụ ya ị na-atụ ime ị na-ewepụ ya ọgbanje nwere ike ịbịara gị ụwa ọgbanje na-anwụ na nwata nwere ike ịbịara gị ụwa ọ bụrụ na ị bụ onye mebi n'ụwa gị mbụ maọbụ n'ụwa ị nọ kịta mgbe ị na-ebi ndụ gị mgbe ị na-eme agbọọ ị na-eme afọ ime batala gị i wepụdị afọ ime afọ ime bịa i mee ihe a na-akpọ abọshọn ọgbanje ga nwere ike ịbịara gị ọgbanje nke na-anwụ na nwata ị na-anya ị mụta nwatakịrị ahụ ọ nọọ one ọ ga-anọ o bie one ọ ga-ebi mgbe ọ ka pere mpe ọ nwụọ e nwekwara ọgbanje nwere ike ịbịalụ gị ị zụgide ya o togote ị zụgide ya mgbe ọ ga-elu mmadụ mgbe o kwesịrị inyere gị aka mgbe o kwesịrị ịbara gị uru ọ rapụ gị nwụọ ọ bụrụ nwoke mgbe o kwesịrị ịnụ nwaanyị ọ rapụ gị nwụọ nke ahụ bịara ifulfill karma kwa depending on ihe i mere o nwere ike n'ụwa gị mbụ ọ bụ na i gburu nwa mmadụ o nwere ike n'ụwa gị mbụ ọ bụ na ị fụrụ nwa nwaanyị ibe gị ọ na-eme ọfụma i bido na-enwe anya ntaji i bido na-enwe ntaji anya n'ebe ihe onye ọzọ dị kama ị ga-afụ ka ihe ọma mere onye ahụ nwere ike ọ bụ na ị kpara nkata maọbụ na i wepụrụ ndụ mmadụ i wepụrụ ndụ nwa ikorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa ọgbanje nwere ike ịbịara gị ọ bịa ọ gaghị anwụ mgbe ahụ o pere mpe ọ ga-alike ka ya tokwuo to that age i ji wee mee ihe ọjọọ ahụ i mere nwa ahụ ga- ị ga-azụgide o tote mgbe ọ ga-abara gị uru ọ ya bụ ndị a na-asị ọ gụsịa akwụkwọ final year o nwee accident ọ nwụọ ọ ya bụ ndị a na-asị ọ nụrụ nwaanyị two months o ji nụ nwaanyị ọ nwụọ ọ bịara ifulfill their karma ndị a m na-agwa gị bịara ifulfill your karma ometalụ ihe ahụ ị metara n'ụwa gị mbụ ka ị taa afụfụ ya ọgbanje dị etu a bịala gị o tote mgbe ị ga-asị ee na nwa m etona nwa m etona inye m ihe nwa m abụrụna mmadụ azụchaana m nwa m n'akwụkwọ nwa m anụọna nwaanyị onye ahụ anachigha azụ ọgbanje nke a m na-akọwara kịta bụ ndị bịara ụfọ ifulfill karma ometalụ then e nwere ọgbanje ọzọ ndị nke a bụ the highly talented ones before ị na-akpọ onwe gị ọgbanje ị mara ma ị bụ ọgbanje n'ezie onye ọbụla bụ ọgbanje bụ agba echi ya onye ahụ a na-anọte aka ndị nke a m na-agwa gị bịara o nwere ihe ha jiri bịa ụwa ha na-adị highly talented this second group of people ebe ị ga-afụkarịcha fa bụ na inventors ndị a na-ewepụta ihe ọfụrụ ya na ebe ndị na-agụ egwu nọ singers ebe a ka these two places ka ị ga-enwetakarịsị this particular set m na-agwa gị kịta ha na-abụ inventors dịka ha bịa ụwa ha bịara for a purpose and ha accomplish ya they go ha bịara for a purpose and ha mezuru anị ya ha mezuru anị ya fa ana jebekwa on another mission because ha nwere another place to go they have mission to fulfill ha nwere ihe ndị ọzọ ha nwere ike ime mana ha bụ ọgbanje ọ bụrụ na ha bịa ụwa o nwere ike ha bịara ka ha medaa gị obi o nwere ike ha bịara ka ha tọọ gị n'afụfụ dịka na ha batara na family ha bịa amụọ ha o nwere akara ha jiri bịa and ihe ahụ ka ha na-eme ngwa ngwa ka ha fulfill ndị dị ntu a ị ga-afụ ha nọrọ na nwata kpata ego ị ga-afụ fa ego fa ga na control ọgbọ ha control webe that money ị ga-afụ ndị a fa ga-adị famous people will hear about them very fast ha nwere mission they are on a mission ha na-eme ọsịsọ to go back ndị m na-agwa gị ntu a ha bịa ụwa this second set of people m na-akọwara gị bụ ndị ọgbanje a ihe ha bịara bụ o nwere ihe ha ji bịa ụfọdụ bịara ịlụpụta ihe maybe ihe ị maburo na ọ dị in existence ihe ha na-alụpụta bụ ihe ga-adị ụwa gharị ihe ha na-arụpụta bụ ihe ga-adị gị ka magic or miracle o nwere ike ị maberọ na e weta ihe a tinye ya ihe a o nwuru ọkụ e nwere ike ị maberọ na e weta ihe a ọ bụrụ na e weta aja na e nwere ihe nwere ike adịtụ aja o mee anyanwụ akwụrụ stand still chi agaghị eji o nwere ike ị mabeghị na o nwere ihe ga ndị a na-alụpụta ihe ma watch ma ihe dị iche iche gbara ụwa gharị ka o si mee ị gaghị ama ị ga-afụ nwatakịrị ọ nọ na nwatakịrị na-arụ ihe ị ga nwapụ okenye agaghị arụ ọ bịara on a mission to fulfill ọ bịarọ ịta gị afụfụ this second set of people ha bịarọ ka ha gbawa gị obi ha bịara maybe na ezinụlọ nọ n'ihe afụfụ ha bịa chawapụta the ezinụlọ ha bịa mee ka ọgaranya bata na the ezinụlọ ha bịa ha mee ka ego bata na the ezinụlọ ha bịa ha ga-akpata ego n'oge ha nwere ike ịlụpụta ihe ha ga-alụpụta ihe ahụ ebido na-aga ahịa ndị mmadụ na-azụ ya within a short period of time before ị na-asị onye mepụtara ihe a a gwa gị na onye ahụ anwụọna ha na-ana ha efulfilliena ihe ahụ ha jiri bịa these are the second people bụ ọgbanje onye ọbụla bụ onye mmiri abụghị ọgbanje onye bụrụ onwe ya onye mmiri dị iche n'ịbụ onye mmiri n'ịbụ a marina n'isi na mmiri bịa is a different thing than n'ịbụ ọgbanje ọgbanje dịrị onwe ya iche ọgbanje nwere ike si na mmiri bịa ụwa ọgbanje nwere ike si na ala bịa ụwa mana ọgbanje si na mmiri bịa ọ bụrụ na ọ bụrụ nke bịara ịfulfill law of karma ọ bụrụ na ọ bụrụ nke bịara ịta gị afụfụ maybe na i wepụrụ nwa or maybe na i gburu nwa nwa agbata obi gị or maybe na i gburu nwa nwanne gị ọ bụrụ na ọ bụghị ụdị a bịara gị ụwa ọgbanje ga-abịara gị ụwa abụrụ nke bịalụ ka ya neta gị nke bịara maybe na akwa ị na-ebe ọ bịara ka ya kwụọ gị ụgwọ ọlụ ọma ị lụlụ ya n'ụwa mbụ ọ bịara ka ya kwụọ gị ụgwọ ihe ọma ị mere ya n'ụwa gị mbụ ọ bịara gị ụwa o nwere ike n'anya ọ bụ na afụfụ dị n'ezinụlọ gị ọgbanje dị ntu a bịara gị ụwa o mee invent ofu ihe ga-abụ wagharị ihe ọgba- ihe e ji mara ọgbanje bụ na ihe ha na-eme na-agbagharị agwa ha na-agbagharị ihe ha na-ewepụta na-adị ka magic or miracle ọ ihe e ji ama ọgbanje ha na-adị highly ya intelligent this second type of, type of ọgbanje m na-agwa gị if you are a dumb ọ bụ na ị marọ akwụkwọ akpọzina onwe gị ọgbanje ọ bụ na ị nwerọ high level of IQ to invent iwepụta ihe akpọzina onwe gị ọba- ọgbanje na ị bụ onye mmiri abụrọ na ị bụ ọgbanje ọgbanje dịrị onwe ya iche then e nwere ways ị nwere ike ime to stop an ọgbanje child from going back o nwere ike ị mụọ na ya ọ bụ na nke a bịara to fulfill karma ọ bụ na nke a bịara ịfulfill ometalụ ị mụọ ya ọ bịa ọ nwụọ ọ bịa ọ nwụọ nwere usoro ndị ọdịnala igbo ji eme ya in igbo cosmetology o nwere ike mgbe nwatakịrị a na-eme gị ihe o nwere ike ọ nwụọ nke ahụ i gbupụ ya obere ya o nwere ndị na-abụ ha egbupụ ya ha enye ya mark ụfọdụ na-egbuchapụ onye ahụ obere aka ụfọdụ na-ewere mark nye ụfọdụ na-agba ya ọkụ nwa ahụ bịaba ọzọ o buru arụmachi ahụ ọ bịaba ọzọ ọ bịaba ụwa ọzọ o burukwa that mark i nyere ya ọ bụ na ị kara ya mark maybe na nwa ahụ emekọtana gị ihe ọ na-eme ọ bịa ọ naa ọ bịa ọ naa ọ bịa ọ naa ị bịazie were mark ahụ nye ya ọ bịachigha ọzọ o nweghị ebe ọ na-eje ihe a bụ usoro e ji astop ọgbanje ya na omenala na ọdịnala igbo inye nwatakịrị ahụ mark were nye ya ọ naa nke ahụ ọ bịa ọzọ ọ gaghị echighata ọ gaghị emezi ọ bịa ọ nwụnahị gị ọ gaghị atryzi ya then ọ bụrụ na ọgbanje nke a bịara ịkwalite ezinụlọ ọ bụrụ ọgbanje nke a bịara ime invent iweta ihe ọfụrụ cheta na m gwara gị na ebe ị nwere ike ịfụ this second type of ọgbanje bụ inventors ma ndị na-eti egwu ebe a ka ị nwere ike ịfụ karịcha ha ọ bụrụ nke ahụ na ị bịa na n'irizi n'oge na ị bụ nwaanyị nne ma ọ bụ nna chọpụtara ihe na-eme n'oge ị fụ nwatakịrị awa awa ya n'oge anụba afịa n'oge o bido kpataba ego n'oge mewe ihe ego n'oge trace root nwa ahụ ka ị mara ma ọ bụ ọgbanje ọ bụrụ na nwa dị ntu a n'ọgbanje na ọ bịara n'ọgbanje na ya ga-echi ya ka ya mee ọsịsọ kpanye gị ego ka ya mee ọsịsọ mepee ezinụlọ ka ya jebe ebe ọzọ na ihe e ji n'aka erika e nwere ụzọ ọdịnala e si akwagharị iyi ụwa ọgbanje jee n'afa ka afa nene ma nwa ga nwa ga nọkatazi nwee ego ụmụnne ya niile nwebere ndị eji ya nwebere onye fụrụ ego ọ fụrụ ọ na-eme onwe ego ọ na-eme invent ife ihe ọnwụ na-ada kata kata kata ma ma ọ bụ ọgbanje ọ bụ na ọ bụ ọgbanje e nwere usoro a ga-eji wee kwagharịara ya iyi ụwa ọgbanje o nwere ike last tụrụ gị o nwere ike nọtetu o nwere ike nọrọ gị ọdụ ụfọdụ bụ ha bịa kpata ego anwa na ụmụazị gidigidi gidigidi gidigidi ụtọ ha emepego family ha standisigo ụmụnne ha before you know it dey go ha anachiga ebe ha si bịa this set bụ ọgbanje ife niile dị n'ọdịnala igbo ihe niile dị na ọdịnala igbo usoro na emume ntu e si eme ya some ọgbanje na-abụ ndị isi dada onye bụ ọgbanje nwere ike ịbụ isi dada nwekwere ike ọ gaghị abụ ọ bụrọ iwu na onye ọbụla bụ isi dada bụ ọgbanje onye mmiri nwekwara ike ịbụ isi dada onye bụ onye mmiri nwere ike ịbụ isi dada nwee ike ọ gaghị abụ mmadụ ịbụ onye mmiri dị iche ebe a na-ada confuse so many people mmadụ bụrụ onye mmiri ọ sị gị na ya bụ ọgbanje mmiri onye bụ onye mmiri dịrị onwe ya iche onye bụ ọgbanje si na mmiri onye na-abụ ọgbanje si na mmiri ọgbanje ka ọ bụ ihe ọ bịara ụwa bụ to fulfill either na ọ bịara ka ya mewe obi na-afụ onye ahụ o tote nwa agbọghọ ọ nachiga ọ nwụọ ị na-afụ onye ahụ before na-abụrụ mmadụ ọ naa a sị na na ọ ga-agbakwa akwụkwọ next week ọ nwụọ this week ọ bịara on a mission ọ bịara ka mewa parents obi o nwere ihe ndị ahụ metalụ o nwere o metalụ ọ bịara ịfulfill o nwere ihe metara na that family ọ bịara ka mewa ha obi ịfụ nke bịaranụ nọgide bido bụrụ mmadụ kpatawa ego mewe ihe ego kpatawa ego bụrụ mmadụ na-alụ ụlọ na-eme ihe ego mee invent one thing ga-agba ụwa gharị mewepụta ofu ihe ndị mmadụ ga na-arush dịka ndị na-arụ wepụta wrist watch solar energy all these things ife ị na-asị kedu onye ahụ ọ naa ị chọpụta ya n'oge a kwagharịa iyi ụwa ọgbanje ya ọ gaghị ana n'ike ntu ahụ ọ ihe a ka m sị ka nrụtụ aka na nkenke ọ enu enu ya ihe dị n'ọgbanje dị omimi ọ dị omimi i soro usoro ọdịnala ị ghọta ya malụ ka ị ga-esi mee ya n'oge ọ dịrị gị mma ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka taata bụ ụbọsị ahịa orie chetakwa na onye ka na-anụ onu ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m bụ ọkịja ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti cheta na ọ ka bụ otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp only one whatsapp nọmba ka m nwere 08186113606 ọmaka bịa meelụ gị taata ya bịa gazielu gị ihe ọbụla i tiri aka gaara gị n'iru ya bịa dịrị gị na mma biko lota na ọ bụrụ na i nweta vidiyo m a i share ya dododo ana m ayọ gị biko ya dịrị gị mma n'ụbọsị taata ka ọ gazie ka ọ dị oge ọzọ ka e mesịanụ daalụ rinne isee